maliyɛn cɛ ni muso denmisɛn ni makɔrɔba an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn aw sɔgɔlen don nin waati in na nouvelle express de la sikaso yan nin nɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ min ye sikaso aéroport kɔrɔ pisi sanfɛla ye k'a fɔ ko maa dɔw ka du cira maa dɔw b'u ka so kɔnɔ ko so in cira o tuma kunu ɔ yan'an bɛ na kɛnɛ kan o y'a sɔrɔ kow bɛɛ lajɛlen banna ɔ nka an ko an bɛ na bi ka na ko sɛgɛsɛgɛ mun de y'a to yɔrɔ ninnu cira jɔn de ta ye yɔrɔ ye kun jumɛn ni kun jumɛn b'a la ayiwa an sera kɛnɛ kan i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na an kɔfɛ ɛɛ nin kɛnɛ in de cira a bɛ taa hɛkitari kɔnɔntɔn fiti hɛkitari fitini de b'a jɛ hɛkitari tan na ɔ an sera kɛnɛ kan sisan sa o tuma min ye ka na an yɛrɛ ka na ɲɛ d'a kan ɔ nka an ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ o de ye ɛɛ yɔrɔ in cira jɔn de yɔrɔ in ci a jira k'a fɔ ko jamana ka kiri mali ka kiri de yɔrɔ in ci a cikun ye jumɛn ye k'a cikun ye ko parce que ɛɛ min ye nin kɛnɛ ye n'o ye hɛkitari kɔnɔntɔn ani dɔɔni ye ɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye an ka sikaso ɛɛ mɛrikɔrɔ n'o ye mamadu tangara ye ale y'a san domɛni fɛ a bɛ san jan bɔ ko kabini waati jan ale y'a san mɛri ɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ domɛni fɛ domɛni ye a titiri bɔ ko k'a d'a ma ɔ ko o tuma min ye ɛɛ maa dɔw ye k'olu fana nan'a feere mɔgɔ wɛrɛw ma olu ko ko minnu y'a feere mɔgɔ wɛrɛw ma sisan mɔgɔ minnu ka so cira mɔgɔ minnu y'a feere olu ma k'olu ko k'olu de ta yɔrɔ ye ko parce que k'olu ye dugukolotigi ye olu de ka foro foro kɔrɔ don o hukumu kɔnɔna la ɛɛ an ko anw t'a fɔ ɛɛ mɛrikɔrɔ jo b'a la an t'a fɔ a jo t'a la minnu fana ka so cira an t'a fɔ olu jo b'a la o jo t'a la ɔ minnu fana ko k'olu de ye foro yɔrɔ in foro in a olu ta de ye foro in ye ɔ an t'a fɔ olu jo b'a la olu jo t'a la ɔ nka an bɛ fan bɛɛ lajɛlen de ɲininka bɛɛ k'i ta ɲɛfɔ o bɛɛ ka na n'i ka preuve fana ye o tuma min filɛ nin ye an bolo i ka dɔn k'a fɔ nin ye jugement papier de ye a caman de don o tuma o dira an ma eh, tangara mamadu tangara ale ka mɔgɔw fɛ olu ye nin d'an ma k'a fɔ ko jugement kɛra sikaso eh, maa ninnu ye plainte kɛ fɔlɔ tribunal la ɔ o tuma jugement kɛra k'a jira k'a fɔ k'u ta tɛ yɔrɔ ye ko eh, titiri bɛ tangara tɔgɔ la o tuma u ye appel kɛ appel kɛra ka taa bamakɔ cour d'appel la olu fana ye eh, jugement kɛ k'a jira k'a fɔ ko sikaso juge ye min fɔ k'o kelen don o tuma u ye grosse bɔ k'a jira k'a fɔ k'ale pourvoi ko kuma o t'a la o tuma ko nin ko in banna ɔ min ye papier dilen eh, ko huissierw fana olu tangara ka mamadu tangara ale ka huissierw u ye sɛbɛnfuraw ta eh, ka na di maa ninnu ma ɔ i ka dɔn k'a fɔ maa fɔlɔ o ye abdul karim konate birima kɛlɛpili ani mama cɛnta voilà ɔ papiye dɔw olu ma sa ka yir'u la k'a fɔ k'u ka yɔrɔ bila kabini eh, desanburu kalo eh, san ba fila ani san mugan u tun kan ka yɔrɔ bila kabini o waati o tuma u ma yɔrɔ bila bila o tuma min ye mali sariya fana ye sariya y'a ka baara kɛ o ye min fɔ an ɲɛna ani an ɲɛ bɛ min na mali sariya gafew kan n'o ye o ye jugement in papiyew ye o tuma an bɛna tila ka gɛrɛ ka maa dɔw lajɛ n'an y'olu sɔrɔ u fana k'u hakilinata di hakɛto b'o kan sala mamadu a k'an bɛn dɔɔni maliyɛn cɛ ni muso denmisɛn ni makɔrɔba an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn nouvelle express jabaranin don facebook sanfɛ ani youtube sanfɛ ani fo ka taa se an ka radio an ka tele partenaire ma ni o ye alafiya tv canal 235 k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn i n'a fɔ a bɛ kunnafoni kalama cogo min na k'a fɔ sikaso aéroport kɔrɔ sanfɛla la eh, so dɔw cira o ko anw yɛrɛ tɛ so in da dɔn nka anw nana kɛnɛ kan yanni nɔ eh, ka n'a sɔrɔ maa minnu ka so cira olu yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yanni nɔ ɔ nka an bɛ na sɛgɛsɛgɛli kɛ minnu a fɔra ko minnu ta ye yɔrɔ ye an ye olu ɲininka u ta la o tuma eh, an t'a kɛ fankelen ko ye cogo si la f'an ka wuli ka na tɛrɛn kan an nana tɛrɛn kan an nana u ye maa min yira an na o de filɛ an bɛna kumabara d'a ma ka foli d'a ma dusukasi kɔni b'a kan mɛ a k'a turu a dusu kan min b'a kun na a kan cɛ an ka se ka eh, a ka se k'an ka ɲininkaliw jaabi balimakɛ i ni ɲankuma a somɔgɔw don tɔɔrɔ s'u la aw ka kɛnɛ tɔɔrɔ sɛ
an bɛ se ka i tɔgɔ ni i jamu dɔn o tɛ baasi ye ne tɔgɔ abuduli karim konate n bɛ sikaso yan ne yɛrɛ tun sigilen don sanfɛ yan e yɛrɛ tun ka so bɛ sanfɛ so bɛ sanfɛ yan e ka so de filɛ nin ye i ko yɔrɔ jɛman min jɛlen filɛ nin ye o de y'e ka yɔrɔ ye ayiwa abuduli karim an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ yɔrɔ ninnu cira kunun mali fanga fɛ ɔ an wulila ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ nka sariya gafe dɔw de dira an ma k'a fɔ ko yɔrɔ in mhm. eh, i k'a dɔn k'a fɔ ko dɔw b'a jukɔrɔ mhm. an b'a fɛ ka aw yɛrɛ ka kumakan lamɛn mhm. yalima yɔrɔ in jɔn de ta don dugukolotigi ye jɔn ye eh, preuve jumɛn bɛ yen nɔ ani c'est-à-dire fɛn jumɛn de bɛ yen min bɛ se k'a to mun b'a jira filɛlibagaw la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la eh, aw bɛ k'a fɔ ko bin kɛra quoi k'a jira aw la k'a jira filɛlibagaw la ko bin kɛra quoi kuma b'i bolo. bɔn o diyara n ye kojugu n k'aw yɛrɛ ye kɛnɛ kan n ka se ka n yɛrɛ exprimer ka n yɛrɛ walawala aw ye ka n kumakan di aw ma a diyara n ye kojugu n b'aw fo o waleɲumanya ra mɛ dusukasi b'an kan bi dusukasi nin ti dowɛrɛ ye aw yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ cilen na dugukolo min fɛnsɛnnin filɛ nin ye an bangebagaw de tun bɛ sɛnɛ kɛ yan sikaso ye sɛnɛkɛ jamana de ye sikaso tɛ kɔmɛrisi jamana ye dɛ mɛ dugukolo min anw bɛ sɛnɛ k'a kan sikaso yan papiye t'a la anw fa dugukolow de don mɛ ni dugukolo dun surunyana dugu la ajansiw fana bɛ yen jamana de ye yamaruya d'u ma fana k'o ka dugukolow suma o nana an forotigiw kɛ ɲɔgɔn kan yan k'an ka dugukolo minɛ k'a suma et puis a sumani kɔ ka ban o k'anw ma les deux tiers o b'o ta anw ye sɛnɛkɛlaw le ye sikaso yan ko an tɛ dugukolo ko ɲɛlɔn ko mais o y'an bɔ an ka sɛnɛ la ka na dugukolo in suma k'o bɛ les deux tiers ta k'o bɛ jamana ka hakɛ ɲini ko k'anw bila la paix kɔnɔ anw fana sɔnna o y'anw ka dugukolo ninnu suma dugukolo nin sumana depuis 2004 en 2004 agence min ye dugukolo nin suma o ye GPI ye GPI n'a président ye Burama Otis Kulubali ye a bɛ Sikaso yan a bɛ yɔrɔ in suma waati min a tun bɛ baara kɛ Sikaso mairie kɔnɔ o danaya bolo anw y'an ka dugukolo d'a ma mais dugukolo sumani k'a ban ka mɔgɔw sigi dugukolo kan en 2011 2013 a bɛ hakɛ to dɔɔnin yani an bɛ se o ma en 2007 mankan fɔlɔ wulila bamoyi keyita nana k'a ka titiri bɛ yan an wulila ka se tangara kelen kelen in ma a ka meri kɔnɔ k'a yira a ra k'a fɔ degun b'an kan an ka foro an y'a di agence ma k'a suma mais vraiment an bɛ yɔrɔ min na bi a yɔrɔ farara sikaso kan e ye meri ye e bɛ meri la e ye maire ye e ka wuli ka kuma ni agencew fɛ pour que mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ kɔnɔ u ka to lafiya la maire y'a yira an na a don n'o ye tangara ye a ka dugukolo tɛ sanfɛ ale tɛ da don sanfɛra ko foyi fana mais ni a fɔra anw ye o don ko tangara bɛna na yɔrɔ ci yan sanfɛ an b'a fɔ nkalon ni an forotigiw bɛɛ an ka ca maa bi saba ani kɔ ye cɛkɔrɔbaw don ne yɛrɛ bɛ dugukolo min kɛlɛ kɛra ne ba ka sɛnɛkɛyɔrɔ don a bɛ sɛnɛ kɛ yan depuis modibo tile la a bɛ san bi kɔnɔntɔn ani wolonwula la bi a bɛ so kɔnɔ i y'a faamu dugukolo nin ye anw ka tiɲɛ de ye papiye tɛ anw bolo tangara bɛ na ni papiye min ye dugukolo tigiya ka kɔrɔ ni papiye tigiya ye ne bɛ fɛ ka min fɔ mali ɲɛmɔgɔw k'a faamu n'i y'a mɛn bɛ den tɔgɔ la den wolola le n'i y'a mɛn bɛ papiye dilan dugukolo la dugukolo le b'i bolo tangara tɛ se ka na papiye dilan anw ka dugukolo la ka na anw ka so ci mali faamaw ɲɛ wagani ɲɛnɛ k'o tɛ se ka tiɲɛ fɔ et puis anw ni tangara bɛ tribunal la an ye tribunal kɛ gɔrɔsi dira anw ma ko an ka dugukolo y'anw ta ye ko titiri tɛ dugukolo in kan o kɛra jumajan tɛmɛni an ye papiye minɛ k'an ka taa IGM na an bɛ taa IGM mɔgɔw bɛ na an ka dugukolo délimitation kɛ titiri t'a kan o ye kelen ye an bɛ wari min sara pour que ka olu ka dugukolo papiye tɔ bɔ k'a da anw ka gɔrɔsi kan ka di anw ma mhm. ko an ka miliyɔn kelen ni waa bi saba ni dɔɔni sara mhm. kunasini dix heures mhm. an taara waa kɛmɛ ni waa mugan di IGM ma o papiye filɛ anw bolo yan IGM y'o minɛ a filɛ hali n'a ko a b'a kopi tan kɛ ne jɛnna n'a ye tiɲɛ de ka di ne ye o i y'a mɛn ayiwa avocat bɛ anw bolo avocat yɛrɛ kun kan ka na jugement na bi arrêt de travaux le bɔra sikaso tribunal fɛ ka di anw ma an taara commissariat premier arrondissement na ɛɛ deuxième arrondissement na jitu ka taa keyita nɔfɛ commissaire keyita keyita ye convocation di anw ma a ye taa kelen di tangara ma a ka taa kelen di maru jalo ma an ye convocation ninnu minɛ an ye wari le bɔ k'a di huissier ma a taara di u ma k'a yira k'a fɔ dugukolo ye anw ta ye anw fa dugukolo de don mɔgɔw sigilen don a kan maliyɛnw de don anw bɛ fɛ sariya ka kuma k'o bila sariya kɔnɔ o ka kɛ jamana kɔnɔ yan jamanadenw de don mais à notre surprise kunu 5 heures du matin gardiw nana ka na yɔrɔ bɛɛ lamini ka n'an ka sow bugɔ ka ci an n'an ka denbaya dara yan ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ mali faamaw ye o ka faamu samiya in na mhm. n'i gatigi ka du ci mhm. e bɛ fɛ a ka taa min e bɛ fɛ a ka taa min ah? mhm. kunu mali faamaw y'a yira anw na u bɛ fɛ guerre civile de ka wuli sikaso yan an y'o le fana ye wa a fana bɛ kɛ parce que an ka sow cira an ka denbaya bɛ kɛnɛma muso naani de bɛ ne bolo den mugan ni kelen n b'o ɲun kun na n b'a ɲun kun na wa n b'a fɔ mali faamaw ye ne bɛ n ka denw ɲun kun na wa n bɛ n ka famille ɲun kun na wa samiyaji in na aw y'an ka du ci k'an bila aw b'an bila ɲɛ na mun na gɛlɛya min bɛ mali kɔnɔ bi mali faama bɛɛ b'a dɔn tangara kelen ka wasa kama o bɛ anw tɔɔrɔ an mɔgɔ jɔlen na du kɛmɛ saba ni du mugan de cira yan maa saba sara o tuma mun don anw bɛ taa min o tuma mali ye mun jamana ye i ko i ka kuma kɔnɔ sisan i da sera a ma ko eh, maa saba sara o sara cogo di so binna den kan a filɛ an ma taa yɔrɔ so filɛ hali u ka minɛnw ma bɔ so filɛ e ɲɛ tɛ izo filɛ eh, eh, a ka tabali table à manger kun bɔ nin na mhm. so binna den kan yen den sara cɛkɔrɔba in jalo jalo sara a filɛ a ka so filɛ e ɲɛ peinture bilera yɔrɔ min na mun y'ale sɔrɔ jalo ka so don mun y'ale sɔrɔ a ko so tɛ sa a jigi tigɛra de sara kunu de crise y'a faga bi bi a crise y'a piquer kunu so bɛ ci ka ban a kirinna a tɛ foyi kalama maa dama min kɛra yan ta ala de b'a lɔn mais ala ye min sauver o sauvera ayiwa eh, konate an b'a fɛ ka min dɔn sisan gɔrɔsi min ni tribunali y'a di aw ma sikaso yan mhm. i ko ko jugement kɛra eh, waati jumɛn o gɔrɔsi dira ma waati jumɛn juma jan tɛmɛnin a gɔrɔsi an bɛ se k'ale copie sɔrɔ wa bon a bɛɛ bɛ tribunal la parce que an ka avocat yɛrɛ nana sura avocat nana sura ka bɔ bamakɔ avocat nana sura ka bɔ bamakɔ avocat bɛ tribunal la parce que kiri ma ban hali i ka shɛ n'i bɛ n'a ka du ci i bɛ shɛ bɔ bon kɔnɔ ka bon ci mais anw bɛ so kɔnɔ anw ka so nana bin anw kan n'an ma kɛ mɔgɔ jɔlen a man ɲi dɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ eh, tangara ka huissier yɔrɔ mhm. k'a yira k'a fɔ papiye dira aw ma mhm. k'a fɔ aw ka bɔ a dira aw ka avokaw ma mhm. k'aw ka bɔ kabini desanburu kalo san ba fila ni mugan yalima o kunnafoni bɛ cogo di i bɛ se ka mun jɛya o la wala an bɛ fɛn jɛya o la eh, papiye nana sunkalo ra awɔ 2020 kɔnɔ k'a fɔ ko kiri dɔ kɛra bamakɔ ko kiri da diyara tangara la k'o bɛna yɔrɔ ci an ko an ma jɛ ni kiri nin ye an sera tribunal la ka se greffier fɛ yen an ye waa bi naani de bɔ ka kiri wuli n ko an ma jɛ ni kiri ye tangara ka kiri nin k'a kɛra bamakɔ n ko an ma jɛ n'a ye ko kiri da diyara a la k'a bɛna yɔrɔ ci o kɛra 2020 kɔnɔ sunkalo kɔnɔ sunkalo tile saba nana papier di ne ma o bɛ nkalon tigɛ o k'o y'a di avocat ma nkalon o nana convocation di ne ma so kɔnɔ yan a ka huissier sama jalo sama jalo nana ne sɔrɔ sɔgɔma 8 heures ka convocation di n ma ko kiiri kɛra bamakɔ ko gɔrɔsi dira tangara ma k'a bɛna yɔrɔ ci n ko jɔn y'o jugement kɛ anw forotigiw anw dalen bɛ yan maa minnu bɛ ka dugukolo in kan o bɛɛ dalen bɛ yan ani jɔn ye kiiri kɛ bamakɔ n k'an ma jɛ ni kiiri ye o ko bon ni n ma jɛ ni kiiri ye n ka papiye minɛ yanni tile tan ni duuru n k'a yira ko n ma jɛ ni kiiri ye kiiri bɛ wuli an bɛ fɛ a ka kɛ cogo min a bɛ kɛ ten mais ne y'a kɛ o kɛ cogo la ne kɔni fɛ o y'o bannen ye yanni tile tan ni duuru bɛ dafa n sera greffier fɛ yen tribunal la n taara procureur nɔfɛ ka taa n yɛrɛ walawala ka papiye nin yira a ra a y'a minɛ ko bon taa greffier nɔfɛ n taara greffier ko n ma karim e bɛ waa tan ani duuru sara n'i ma jɛ ni kiiri nin a bɛ wuli n ye waa tan duuru sara ka eh, tɛnburu ni fɛn ninnu bɛɛ sanna ka papiye bila ka taa bamakɔ n ka avoka nɔfɛ waa bi naani n y'a bɔ pour que ka kiri wuli kiri wulen kɔ ka tila ka plainte don tangara kan an tilara ka t'o jugement kɛ tuguni sikaso tribunal kelen kelen na juma jan tɛmɛni o jaabi dira ne karim ma a papiye bɛ n bolo n ka avoka bɛ n'a ye tribunal la papiye dira n ma ko karim e ta ye i ka dugukolo ye titiri t'a kan IGM ko titiri t'a kan e bɛ na ni miliyɔn kelen ani waa bi saba ni dɔɔni ye an bɛna i ka yɔrɔ delimitasiyɔn kɛ k'a l'e ka gɔrɔsi kan k'a d'i ma ko na sini an taara waa kɛmɛ ni mugan sara kunu o nana n ka yɔrɔ ci ayiwa bon e ka yɔrɔ bɛ se ka na ci a bɛ kɛ mais a ka fɔ i ɲɛna a karisa i ka yɔrɔ bɛna na ci k'a dalulu kɛ nin ye kiri min kɛra an ko an ma jɛn n'a ye an kiri wuli a b'a kalama an tilala ka plainte don a kan an y'o jugement kɛ o kɛra cogo min na a b'a kalama anw b'o kalama i y'a faamu mais o bɛ se ka n'anw ka yɔrɔ ci cogo ka sɔrɔ u ma fɛn fɔ an ye fɛn ma fɔ an ye ayiwa
Karim n b'a fɛ ka yɔrɔ min fɛnɛ dɔn jugement min n'a fɔra k'a kɛra cour d'appel la ni gɔrɔsi bɔra a yirala fɛnɛ sɛbɛnw kɔnɔ k'a fɔ k'a jugement kɛra sikaso yan fɔlɔ mhm. ko jugement da ma ja aw la mhm. k'a sɔrɔla ko aw ye appel kɛ ka taa bamakɔ mhm. yalima o yɔrɔ in ye tiɲɛ wa o ye tiɲɛ ye
o ye tiɲɛ ye jugement fɔlɔ kɛra kiri kɛra sikaso yan fɔlɔ mais kiri tun bɛ maa min bolo ala y'a kɛ yanni o bɛ muté o nana anw wele ko kiri da ma ja anw na ko anw binna ko kiri da jara tangara la n ko n ma jɛn n'a ye an y'o kiri wuli an taara bamako an ka avoka bɛ bamako maître mariam jawara donc mariam ko an ma an bɛ taa cour d'appel la pour que an bɛ taa kiiri kɛ yen ni jaabi min sɔrɔla ale b'o fɔ anw ɲɛnɛ anw kɔni tɛ taa mais ale bɛ jaabi fɔ aw ɲɛnɛ papier fɛn o fɛn mana di anw ma yan an b'a bila ka taa fɛ yen madame jawara fɛ yen bon an bɛ yɔrɔ min na komi bi a yɛrɛ ka lasigiden bɛ yan o bɛ tribunal la yen ɔ n'o fana wolola min na anw fana bɛna mɛn nin ko la i y'a faamuya an ye nafolo de bɔ yɔrɔ ninnu an ye wari min bɛɛ la ayiwa aw sigilen bɛ mun de kan sisan bon an sigilen don fɛn bɛɛ kan sanfɛ yan bi i y'a faamu n'i y'a to anw ta ra bi anw bɛ jigin ka tangara ka so ci juge min ye grosse di tangara ma k'a bɛ sikaso tribunal la yan an b'a ka so ci parce que o y'anw ka so ci samiyaji in na k'anw bila sanji la i y'a faamu hakilina min bɛ anw na sisan n bɔra ka kuma arajoso la mhm. wa n bɛna tila 15 heures n bɛ sekɔ ka taa yen mhm. n b'a yira u ra k'a fɔ cɛ o cɛ ka so bɛ sanfɛ yan mhm. muso o muso bɛ sanfɛ yan sini sɔgɔma 9 heures k'an dafanin sɔrɔ yan an bɛ marché sini an tɛ ordre ɲini gouverneur fɛ an bɛ marché sini sikaso parce que an ye maliyɛn de ye an tɔɲɔna ni sariya bɛ baara kɛra tiɲɛ kan anw tɛ se ka tɔɲɔ yan ko sariya t'a kalama mais anw tɔɲɔna sariya ma kuma donc anw bɛ marché sini sikaso yan a jara faama ye a ma ja faama ye sikaso anw bɛ marché yan ne karimu bɛ kuma na yan n bɛ yan n ma sa wa hali ni ne bɛ sa n bɛ sa sikaso yan n bɛ sa dugukolo min nɔfɛ n ta lo n fa cɛn lo n ka héritier lo an ka dugukolo y'an ka dugukolo de ye yanni i bɛ den tɔgɔ la den bɛ wolo le yanni i bɛ taa dugukolo papier dilan e y'a sɔrɔ dugukolo b'i bolo mais i ni dugukolotigiw bɛ ɲɔgɔn na o ma sɔn e bɛ tila ka na u ka so ci e bɔra min ale bɔra min anw bɔra min anw ye maliyɛn de ye anw wolola sikaso yan de wa anw bɛ sa yan ne ne ka musokɔrɔba tun bɛ dugukolo in sɛnɛ depuis modibo tile a bɛ n fɛ so kɔnɔ so bɛ cɛ a bɛ yan san bi kɔnɔntɔn ni san wolonwula ale ka kɔrɔ ni tangara fa ye walayi a ka kɔrɔ tangara fa ye bon ne ni n ma sa walayi tangara tɛ ne ka dugukolo sɔrɔ papier tɛ dɛ a tɛ ne ka dugukolo sɔrɔ dugukolotigiya ka kɔrɔ papier tigiya ye mali faama bɛɛ b'a dɔn dugukolotigiya ka kɔrɔ papiye tigiya ye. karimu maa kelen kuma man di nin ko la an b'a lajɛ ka an balimamuso so dɔ min bɛ se ka hakilina di vraiment musow bɛ o bɛ fɛ ka aéroport kɔrɔ sanfɛla la ni nɔ yɔrɔ min cira an filɛ sanfɛ yan yalima aw ka yɔrɔ dɔ b'a la wa an ka yɔrɔ b'a la ne yɛrɛ cɛ sigiyɔrɔ b'a la an ka yɔrɔ b'a la an ka yɔrɔ b'a la an tɔɔrɔlen don kunu 5 heures du matin an wulila k'a sɔrɔ gardiw kɔnna k'an ka yɔrɔ bɛɛ minɛ u yɛrɛ kumakan de y'a to ne ye finɛtiri dayɛlɛ ne ɲɛ bɛ gardiw la ne ye n sigiɲɔgɔnmuso wele n ko finitigiw b'an ka yɔrɔ la yan n ko mun bɛ yen a ko k'a t'a kalama fɔlɔ ale wulila dɔ sera ale ma k'olu bɛ yan depuis 23 heures ko ale bɛ ko ka wari di ale ma k'ale bɛ taa furufuru san o y'a sɔrɔ o ye furufuru san yɔrɔ ɲininkali kɛ o ka sɔrɔ ka da ko in na ko mun bɛ yen k'u bɛ nana yɔrɔ ci de la ne ye n cɛ wele o la o ko ne ma ko ne ka n hakili sigi ko foyi tɛ kɛ mais yann'an bɛ bɔ den yɛrɛ bila la jardin na ne ɲɛ b'a la mansin bɛ ka don yɔrɔ la ka na o y'a sɔrɔ an musow bɛ ka ɲɔgɔn regrouper mhm. o nana jɔ k'an ka gɛrɛn ci mhm. u y'an tɔɔrɔ u y'an jigi tigɛ mhm. samiya yɛrɛ tɛ mɔgɔ gɛn wagati ye an n'an ka denbaya an bɛ taa min an bɛ taa min san y'an ci kunu k'an bolominɛnw bɛɛ ci an bɛ taa min an bɛ taa min an b'an ko min k'an ja min u y'an tɔɲɔ tangara y'an tɔɲɔ bɛ a y'an tɔɲɔ sini an ye denbayatigi de ye an bɛ taa min an e yɛrɛ ɲɛ bɛ sow la an bɛ taa min an bɛɛ bɛ kɛnɛ de kan yan an bɛɛ bɛ kɛnɛ kan san bɛ na san ye mɔgɔ dama min ci yan dan t'a la n'a fɔra ko denyɛrɛnin tile saba yɛrɛ sara fɛn min na i b'a dɔn hakɛ b'o la kirisi ye cɛkɔrɔba dɔw faga wa a tɔw yɛrɛ bɛ kɔfɛ bɛɛ kɔnɔ mɔnen don sa bɛɛ dusukun tɔɔrɔlen don vraiment an tɔɔrɔlen don bi an tɔɔrɔlen don sini an tɔɔrɔlen don an b'an ka yɔrɔ fɛ an tɔɔrɔlen don. n'i ye ne ɲininka n bɛ se ka ɲininkali nin jaabi ɛɛ ne ye mɔgɔ ye aviation kulu kunna yan mɔgɔ min n'a bɛ ci kɛ population min sigilen bɛ aviation kulu kunna o ni mm, tribune tribunal cɛ ani avocat min tala an fɛ a n'o cɛ ka bɔ bamako o la kunu sɔgɔmada joona na an wulila k'a sɔrɔ gardiw ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ donc komi deja mɔgɔw ye ne ne désigné k'a bila ɲɛfɛ ne fana gɛrɛla garidiw ɲɛmɔgɔ la k'a ɲininkali kɛ a y'a essayer ka ne bagabaga ne ko bagabagali ko tɛ an b'a fɛ k'a dɔn min bɛ yen komi ne bɛ yan donc ne fana ye ciden dɔ de ye donc a ko ne ma ko olu nana yɔrɔ ci yɔrɔ de la ne ko n ko e eh, n ko samiyɛ nan k'o cogo la wa a ko ne ma ne ko n ko mun na ko tangara ka gurɔsi de b'u bolo ka yɔrɔ ci ko tangara ko ka yɔrɔ ci ko mais ne ko mais tangara ko ka yɔrɔ ci n ko e eh, solution tɛ sɔrɔ o la wa a ko ni n bɛ solution kɔ ne ka taa jutisi la procureur nɔfɛ a ko ni procureur ko mobili kana yɛlɛ e, e, e, masin kana yɛlɛ masin tɛ yɛlɛ mais ni procureur ko ten masin bɛ jɔ sisan sisan bon ne taara u ma sɔn ne ka taa don procureur ka so yɛrɛ u ma sɔn ne ka yɛlɛ procureur nɔfɛ a si yɔrɔ la parce que o y'a sɔrɔ 7h30 yɔrɔw de bɛ yen u ma sɔn ne ka yɛlɛ donc finalement ne sigira 8h sera ne segira ka na n bɛna mɔgɔw mobiliser u kana kɛlɛ kɛ u kana mankan kɛ mais an bɛ nin to sariya bolo kan ani ala yɔrɔ cira nin cogo la donc n bɛ se ka min fɔ jama i ɲɛ bɛ yɔrɔ nin na yɔrɔ min cira a ka ca lu kɛmɛ naani ye maa kelen maa fila de tora a la maa kelen den dɔ kogo bira a kan a sara u ye bon bi den dɔ kan a sala donc eh, o, o yan donc tuguni cɛkɔrɔba dɔ u y'a ta ka bɔ a ka so kɔnɔ kirisi y'a minɛ a binna a sara cɛkɔrɔba su filɛ yen donc an t'a lɔn min bɛ yen mali kɔnɔ an t'a lɔn min bɛ yen an kɔni y'a yira mali fanga la ni fanga kɔni bɛ mali kɔnɔ jamana nin kɔnɔ an y'a yira ala la k'a yira u la u ka kiiri tigɛ tiɲɛ kan anw tɛ namara fɛ wa an ma bi mɔgɔ kan an y'an kunna wari le bɔ ka kɛ ka yɔrɔw san k'a jɔ donc ne bɛ dan yɔrɔ nin na n bɛ bɛɛ fo n bɛ fanga fo maa minnu nana ko kama n bɛ bɛɛ lajɛlen fo hakɛto bɛ